zikuonesa kuti a sylvester namiwa mkulu uja wa cdedi amapanga zake ndipo saopa satengera maganizo a anthu ndipo satengeranso kuti chingachitike ndi chani apa tikupatsirani zimene walankhula sylvester namiwa mu programu ija ya mphepo zinayi pamene amacheza ndi atolankhani aku zodiak sylvester namiwa anafika polankhula kuti chinthu china chimene tisayiwale chonena kuti Dr Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira malipoti. Eyetu tangoganizani walankhula zambirimbiri ndipo waulula zinsinsi za kukhosi kwake. Tatiyeni tionere pologalamu imeneyi. Akuluakulu tipaseni pologalamu imeneyi. takulandirani ndi manja awiri mpulogalamu inanso ya mphepo zinayi pano pakanema komanso wailesi ya zodiak iyi ndi nthawi imene timakhala ndithu tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene amalawi akukambirana nthawi imeneyo ndipo timakubweretserani akuluakulu osiyanasiyana Kukambirana nkhani imeneyo, ngakhale kutsutsana kumene, cholinga cha pulogalamuyi n'kuti timve maganizo osiyanasiyana pa nkhani zimene tikukambirana m'pulogalamu imeneyi. Ndipo lero m'pulogalamuyi tifuna tikambirane nkhani ziwiri, ngati nthawi ingatilole. Nkhani yoyambirira ndi ya Commission of Inquiry imene ndithu yakhazikitsidwa kuti ifufuze za imfa ya yemwe anali Vice President wa dziko lino, a Dr Klaus Chilima komanso anthu ena amene anali mu ndege ija inagwa pa 10 June chaka chino cha 2024 ku Chikangawa. Komanso nkhani imene yakula kwambiri ndi ya chisankho. Tikumva zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku mbali ya zipani zotsutsa akumakhala ndithu ndi mavuto amene akufotokoza kuti ah ife tikufuna chichitike chakuti, chakuti, chakuti. Bungwe la mec likuti ah ifetu koma tikuona kuti zinthu zikuyenda bwinobwino. Muti chikuchitika ndi chani pamene tikukonzekera chisankho chimenechi cha 2025? Zimenezi ndi nkhani zimene tikambirane m'pulogalamuyi, koma poyambirira penipeni ndimafuna ndilandire a Sylvester Namiwa. Ndi kale lija munabwera pa pulogalamu ino, tikulandireni ndi manja awiri. Ndithokoze kuti mwandikumbukira, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
Iwowa ndithu ndi mkulu wa bungwe lija la Cdedi ndipo m'pulogalamu iyinso tili ndi a Michael Kaiyatsa amene ndi mkulu wa Centre for Human Rights and Rehabilitation takulandirani ndi manja awiri Zikomo kwambiri. Ah, komanso tili ndi Godfrey Chisusu amene ndi nzika ya dziko lino tikulandireni ndi manja awiri Zikomo kwambiri. nkhani yoyambirira ndi ya commission of inquiry imene ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani imene ikuchititsa chidwi kuno kwathu ku malawi chifukwa poyambirira penipeni A Malawi akhala ndithu akulankhula kuti ayi tikufunitsitsa titakhala ndi commission of inquiry. Patapita miyezi pafupifupi folo, President Chakwera anasankha ndithu commission imeneyi ya inquiry kuti ifufuze kuti zinayenda bwanji. Kenako mmodzi mwa amene anasankhidwa, a Namiwa tili nawo apa, ananena kuti ayi ine ndikuona ngati kuti mwina ndisakhale nawo mu commission ya inquiry imeneyi. Mwina ndisanawapatse mpata a Namiwa ndimafuna ndiyambe ndi inu a Chisusu. Mukuiona bwanji nkhani imeneyi kuyambira pamene ndithu tinayambira pa 10 June paja kufika pa kusankhidwa kwa commission of inquiry imeneyi ndi kufika pano pamene ikugwira ntchito? Um,
I think itachedwa mwina amalawi tiwonjeze ka speed pang'ono popanga zinthu sitingadikire nthawi yonseyi Timadikira chani kupanga appoint commission of inquiry? Timayeneka kuti tifulumire pang'ono kuti zinthu zikadali fresh anthu amene anaona, anamva, anatani asanayiwale zinthu akhale akutiuza. So commission of inquiry ineyo mukandifunsa ndiyoti yachedwa pang'ono komanso anzanga a Namiwaso athawako Ah, nawonso mwina uh, ine ndi Mngoni Angoni sitimathawa Mngoni timakhala momo mpaka tione mmene zathera nde mwina atiuza kuti iwo anathawa bwanji koma ineyo na- na- na- nakhumudwa nawo kuti aa ifeyo timaona iwowo kuti ngati kuli a Namiwa zithyakuka ukoko koma mmene athawilakomu kaya tiziyang'ana ndani pa ndithu omzanga pakhala pali mafunso osiyanasiyana ndikhulupirira kuti mafunso amene omwe atikhala tikuunika mkatikati mwa programuyi koma ndimafuna a Kaiyatsa ndithu uh, mutifotokozere mukuona kwanu commission of inquiry imeneyi kuyambira pa 10 june tili nayo pano ndithu igwira ntchito uh, ndikhulupirira ndithu umafika mwezi wa november umene tauyambawu ukamakhala ukutha mwina tidzakhala tili ndi ripoti kuchokera ku commis- kwa commission of inquiry imeneyi yah zikomo kwambiri Chancy um, ifeyo ndikuyankhulano ngati bungwe lathu eh, ndi bungwe limodzi limene linali patsogolo kupempha boma kuti akhazikise commission of inquiry uh, kuyambira nthawi imene ngozi inachitika uh, kufika na panopa ndiye tingathe kunena kuti uh, achita bwino kukhazikisa commission of inquiry ngakhale kuti yabwera mochedwa ah, apapo ndiye ndigwirizana naye mzanga ah, godfrey chifukwa mm, zinakakhala bwino ah, commission of inquiry idakas- idakhazikisa nthawi yomwe ija ka- zitangochitika mwina within a month ino cholinga chakuti ichite capture uh, zinthu zinakali fresh mmitu mwa anthu koma panopa four months down the line sindikhulupirirabe kuti ikatokhala ndi effect chimodzimodzi anthu ena mwina anayiwala olo mwina ena ana- anamwalira kumene eh? eh, a lot has happened uh, komanso you know human mind eh, imakhabe influenced ndi zinthu zimene zikunenedwa eh? so sitikuziwa kuti kodi akafikira anthu otani komanso ndi kuti kodi ma recollections aka- aka- akakhala otani chimene china ndikufuna ndinene n'chonena kuti ngakhale kuti tunena kuti apanga bwino komabe ifeyo tili ndi nkhawa chifukwa sitikudziwa kuti kodi scope yake ya inquiry ikhala zotani eh ma terms ma terms of reference mu Chichewa zoti tinga tinga tinga tanthauze chani eh kumene mfundo zimene azitsatira eh kapena mfundo zimene azitsatira kapena ndondomeko zimene azitsatira eh zikhala zotani chifukwa tinakhala kuti takhala ndi mwayi woona kuti commission of inquiry ifufuza maga- magawo awa or madera awa eh, or agwiritsa ntchito mafunso awa kuti apeze mayankho mwina tikanatha kuchita appreciate kapena kumvetsa kuti okay chabwino chimene afuna kuchita achieve pamapeto ndi chakuti chakuti koma panopa zikhala zovuta mwina kuti ti- tinene kuti kodi ndi chinthu chabwino tichi eh, tiyembekeze zabwino kapena iyayi ndiye mwina eh, tiwapemphe mwina aboma kuti uh, achite ndithu uh, publicize kapena kuti atidziwise kuti kodi commission of inquiry ifufuza magawo ati and ma terms of reference anenedwawo kodi atatipatsa bwanji ti- tione tokha tiunguze ncholinga chakuti akamakabweresa ripoti tikathe kuziwa kuti okay paja amafu- amafufuza izi ndi apeza izi koma panopa it will be difficult kuti uh, tingathe kunena kuti ya ndi chinthu chabwino amalawi tinyadire mwina tinena kuti let's wait and see a Namiwa ndi bungwe lanu mwakhala ndithu mukufotokozanso kapena kupempha boma kuti likhazikitse commission of inquiry imeneyi uh, kwa kanthawi ndithu uh, munapatsidwa mwayi kuti mukhale mu inquiry imeneyi kenako kuti mwamva ndithu kuti ayi mwatulukamo Ah, mukuona ndithu kuti zinthu zimene mmafuna nthawi imene mmakhala mukupempha boma kuti commission of inquiry ikhalepo zitheka ndi mmene zilili zinthu pakadali pano Ah, a Chisuse anena kuti ndi mngoni ine ndi mlomwe ndi ah, kwathu uku amanena kuti mlopwana khaneliwa mwamuna samauzidwa chifukwa chonena kuti ah, ku chilomwe ukakwatira umachoka ah, pa nyumba pa makolo ako umakakhala kwa mkazi ndiye ukakhala kuti zochitika sukutha kuzimvesa kuziona bwino amafika saizi kuti amakachosa mauzu padenga nkuyasa timati muuni zuwa likuyaka kumakulondolera njira kuti kwanu ndi uku nyamuka uzipita zimachitika masana Zika- zika- eh, zikafika pamenepo umaziwa kuti iwe ukuyang'anira zinthu zikuonongeka ndiye ine chifukwa cha chimenecho pa chibadwidwe changa sindimakonda kupanga zinthu mobisa eh? uh, michael wanena pompano kuti sakuziwa kuti kodi ma terms of reference kapena zikalata zoti zi- zimene zikupereka ntchito kodi muli chani chikhalirecho ku malawi ndi dziko la democracy democracy imagona pa transparency and accountability kuonjezera pamenepo tili ndi access to information eh? ndiye ndimafuna ndizinena kuti Michael musavutike mungolemba kalata tigwiritse ntchito access to information kunena kuti tatipaseni eh? zinthuzo chifukwa chani mafunso ali nawo ndi amalawi commission of inquiry ndi ya amalawi commission of inquiry ija ndalama zimene ikugwiritsa ntchito ndi misonkho ya amalawi ndiye muzifunsa kuti uh, lamulo likuti chani lamulo likunena kuti uh, commission of inquiry act commission akayisankha ikakumana ipange chiganizo akuluakulu tapatsidwa ntchito amalawi ali ndi mafunso titani akupereka mwayi kuti asankhe kuti zokambirana zija zikhale pa air kuti wina aliyense azizisatira nkhawa ngati zimene ali nawo Michael zotani zithe komanso terms of reference ine ndine mwayi chifukwa ndinakaona ndinali komweko akunena kuti ndi public inquiry ndiye eh, komi- komiti ija itasankhidwa poyamba anthu adandaula kale kuti nchifukwa chani achakwera ah, amene watisiya uja kapena mmodzi mwa anthu amene uja anali okondedwa awo amachita kuyankhula poyera eh, kuti amankonda anali m'bale wawo nchifukwa chani akhala miyezi 4 kudikira mpakana tiyambe kumakokakoka jekete chifukwa ndinenetu pano zoona kupanda kuwauza kuti tikupita pansiwo sakanatipasa commission of inquiry ndiye kuonjezera kunena kuti achedwa kuja asankha anthu onena kuti amalawi amati awa ndi auje awa ndi auje samatikhulupirira chifukwa cha chimenecho nditapita kumene kuja ndinanena kuti tiyeni tipange chinthu chonena kuti amalawi atikhulupirire chinthu chokhacho chinali kugwiritsa ntchito malamulo kunena kuti tizipanga poyera monga mmene tinapangira mlandu wa chisankho zikatere mafunso ngapite ngati amene ali nawo Michael sakanakhalanso mafunso nkhawa zimene anthu ana anthu a Chitika aitana akabwera pamene pajapo bwezi tikuyendera limodzi aliyense nkuona zinthu za poyera choncho ine ndi munthu amene kwambiri ndimakonda kupanga zinthu poyera kuphatikiza kuti democracy ukakaona section 12 mphamvu zimene achakwera akugwiritsa ntchito nzobwereka mphamvu zimene nduna iliyonse ikugwiritsa ntchito nzobwereka mphamvu zilizonse zimene akugwiritsa ntchito wina aliyense amene akulandira tambala ya boma ndi zobwereka komano mphamvuzo amanena kuti pali one condition solely to serve and protect the interest of malawians ndiye ndifunseni kuti commission ayikhazikisa ikugwisa ntchito misonkho ya amalawi afuna ayankhe mafunso a amalawi ndiye afuna azipanga zinthu mobisa akubisira ndani Ndimaf- ndimafuna kuti tiyambire pamenepo pa nkhani yoti zizikhala poyera apa pali ndithu ku- kuganiza kosiyanasiyana ena akunena kuti ayi zimenezi zikuyenera kuti amalawi azidziwa azitsatira chilichonse chimene chikuchitika ena akunena kuti ah komatu pali mwina information ina imene ndi yoti mwina asangangobwera nayo pagulu ndikubwera ndithu nkumayamba ndithu kuyifotokoza mwina ndiyambe ndi a Chisusu kuti mukuona bwanji nkhani imeneyi yoti zinthu zonse zingathekedi kuti zikhale poyera basi anthu azizitsatira ndizotheka um, tisapange create culture yomabisirana zinthu ndi kumene kumayambira corruption tiyeni tiziyike zonse pa mbalambanda aliyense aziziona yekha ndi kupanga conclusion yekha tonse ndife akuluakulu so ineyo mmene ndikuonera commission of inquiry iyi imayeneka kutseguka anthu ena akuti yayi anthu ena ali ndi info sazibwera nayo iyayi iyayitu malamulo alipo ateteze kuti ine ndi- zimene ndikudziwa ngati zili zoona ndizibweretse apa chifukwa mukamangopanga zakuseriku muyamba kunamizana mapeto ake ripoti limene lituluke apapa tizayambanso kuyi- kuyi- kuyikhwesha mja tikuvutirana ndi ija anatulusa azungu yakunja ija kuti ah aka nkachibwana aka zizakhala chimodzimodzi koma iyi ikamaphikika chonchi akamafunsa kaya afunsa andani lero tonse tamva akamazapanga summarize tonse tikudziwa zimene zilimo sipazakhala mafunso ambiri koma kumalawi kunoku timakonda ku- kubisa info kuti ifeyo tioneke ngati ofunika nzopanda ntchito kuyambira lero zikanakhala bwino kuti amalawi tonse pakhala chinthu tiyeni tichiike pa mbalambanda zobisa zizikhala zochepa kwambiri amalawi enu ake amene anakupemphani inuyo kuti muwatsogolere apaseni mpata woti aziona mmene mukutsogolerera dziko lino a Kaiya simukuona kuti pali anthu ena oti atha kukanika kukapereka uthenga kapena zinthu zimene akudziwa kamba kuti zinthuzo zili pa televishoni kapena zili pa rediyo ya ngakhale kuti zinthu zitakhala kuti za sensitive motani um, transparency ingathe kukhalapobe eh pangathe kuchitika transparency komano in a way kuti mumuchite protect munthu uja zimatheka zimenezo imene tv ma time timatha so kuti chu- kupanga eya chinthu munthu mwina osamuonetsa ndikumamva ndithu mawu kuti munthu akuyankhula zimatheka ndithu zimenezo pali njira zambirimbiri zimene mungatsate so nkhani yapa ndi yonena kuti chinthu chikhale pambalambanda and then tafotokoza kale anthu afotokoza kale why chikhale pambalambanda nkhani ndi yonena kuti pakhale transparency eh kwathu kunoko isikhala commission of inquiry yoyamba kwachitika ma- ma- ma- ma commission of inquiry ambirimbiri osiyanasiyana eh ena sitidziwa kuti kuti anatha bwanji malipoti mpaka sanatuluke eh koma ena atatuluka malipoti koma sitidziwa kuti kuti process yake idayenda motani information amaipeza motani you see to address that i think it's important kuti chinthu chikhale pambalambanda makamaka pankhaniyo imene is sensitive kwambiri ngati nkhani nkhani ngati imeneyi timayenera ndithu titengepo phunziro uh, you know mmene akhala kuchita kwa anzathu you remember nthawi ya transition in south africa eh, kupita ku democracy kunali truth and reconciliation commission and timaona ma testimonies ena owawa and timaona kuti eh, munthu uyuyu akuma- akuyankhula kumakulira eh, so zoti akufotoza zinthu zimene zili too emotional eh, zinthu zina za sensitive eh, komabe

you know even ma, ma, ma, ma, ma recommendations amene angatuluke people will follow you know to make sure kuti they, are- they, are- they are being implemented a namiwa sindinakupatseni mpata kuti muyankhepo pafunso limeneli ngati kunali nkhani imene inali ya sensitive kuti siimayenera kukhala live unali mlandu uja wa pakati pa maukwati pakati pa amayi okhaokha ndi amuna okhaokha kumene kumatuluka ziwalo chichewa eh? koma nkhani iyi ndionera kuti mmene anena kuti tisapange tili mu democracy Komano kuli anthu ena ali ndi hangover ya dictatorship. Ulamuliro wa 31 years muja ndiye afuna zimene zija azibweretse kuno. Ndiye afuna mwendo winawu ukhale ku democracy olo winawu ukhale kwina. Koma sikuti ndi dala ayi. Nkhani ndi dyera. A Malawi tachuluka dyera kwambiri. Eeh dyeralo kenaka chifukwa chake mwana wake katangale akubwera pamenepo. Pali zinthu zake za straight forward mu. Commissions of Inquiry Act pamene alembapo kuti mukhoza kupanga ma testimony akhale public, palinso provision kunena kuti wina atapempha kunena kuti akuluakulu ine ndabwera mmene amanenera mayiwo koma mwina ndimafuna kuti mawuwa akandimva auje andipweteka mukhoza kuwapanga mawu chuni eh? mawu aja kuwakhotetsa bwinobwino asamamveke bwino inu mumaonapo majournalist ena amavala kuzibisa eh? Zimene- pa- pali njira zambirimbiri ndeno akanakhala kuti anthuwa afuna agwire ntchito yabwino Akanakhala kuti anthu afuna atumikire a Malawi akanabvomera kuti koma pena ndi pena tizifotokozera a Malawi kuti awa okha timafuna tiwabise nkhope, awa tiwabisa mau, eh, akuti akuti akayankhulira mwakuti zonse zikanachitika chifukwa chonena kuti tibvomereze kuti chitukuko chi, chi, e- every development comes at a cost. Tili mu democracy ndiye ngati tili mu democracy zochitika zathu mayankhulidwe athu chilichonse chizioneka kuti ndi democracy komanso nkhani imeneyi ikanakhala kuti ndi wodandaula akanadandaula ndi aku family mabanja aja koma anayamba kupempha ndi aku mafamily kunena kuti ifeyo ah, kafukufuku ameneyi tiukhulupirira mutapanga zonse poyera ndiye wina wangosankhidwa kuti iwe ndi commissioner ukayime kumanira kuti iya e, iya zimene zitikambirana poyera chikhalirecho ma terms of reference eh? ntchito chi- choti mlozo wotilondololerawo ukunena kuti mupange poyera pamenepa apa ndi pamene amalakwa podapa chikhalirecho akanakhala kuti composition kapena anthu ali mmene muja ndi anthu olimira alisa kuwakhulupirira zikanakhala kuti wati nkhazako chinthu china chimene tisayiwale ndichonena kuti dr lazarus chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti ti anapeza ripoti ya a nkhanza zimene zimachitidwa mpakana kuphedwa yokhuza abale athu achialubino mpakana pano report imene sanatuluse adakhazikisa commission committee yona kuti vice president malemu saulos klaus chilima ndi anthu ena agwire ntchito in 90 days anayigwira ntchito ija mwabwino in 75 days mpakana pano report imene sanatuluse ndiyeno chimene ndinatulusira nkhani iyi ndimadziwa kuti khalidwe la dr lazarus chakwera alibe kuti sungamgwire nkhosi ndiyeno atisa maina athu asanayipe eh? lero tiyeni tikambe poyera kuti akamake chibisa chinthu chija amalawi adziwe fa amayendera aone kuti kodi zimene ziti mozi nzabwino kwa ine kapena ayi zikusutsananso kwambiri ndi chitimatima cha democracy kuti tizipanga poyera choncho vuto ndionena kuti anthu amatitola Chimene amatitolera nchonena kuti nthawi ino mmene tikupita ku chisankho mwawaoneka ngati anthu abwino aziyenda tizizungula limodzi kenaka tikawavotera amafuna tizikagwada kuti pepani timafuna mutilole tigwiritse ntchito ufulu wakuti wakuti akanakhala kuti izi nzosutsana ndi malamulo bwezi tikuti nkhazako koma the terms of reference ali clear malamulo alipo ndiye kumanena kuti amangwetu what, what, what, what, what are we smoking
nkhani ndi yayitali uh, koma chifukwa cha nthawi ndimafuna ndithu kuti mwina tiduse mwachangu changu pali nkhani zambiri zimene zikubwera pali nkhani ya 30 days imene commission imene ikuyenera kugwira ntchito yake ndikupereka ripoti pali nkhani imene ya ma tors uh, ndikuyamba nkhani imene ya ma tors chifukwa chakuti ku panali commission of inquiry ina imene inasankhidwa imene anthu ananena ndithu kuti "Ah, ntchito imene inagwira ndi zimene anthu amafuna sizinagwirizane imene imafufuza a martha chizuma Ah, kuti kukhala ngati mafunso amene amafunsidwa ndi zimene anthu amafuna sizimagwirizana kwenikweni kodi tiyembekezere kuti zikhala zabwinobwino mmene chiyembekezo cha amalawi chilili ayi
aa tikangoona kumene tikuchokerako either zimene anena anzanga a namiwa kuti ikatuluka lipoti abwana angoikhalira kapena ikatuluka iwoneka kuti njachibwana zenizeni chifukwa choti kumayambiriro komwe ma tors akanatulusa ifeyo ngati amalawi tikanayikapo mlomo wathu awo ayikepo awo ayikepo awo kenaka it will shape even ma ujeni aja it will shape ma- anthu amene asankhidwa kupita mu commission muja kuti oh okay amalawi zimene akufuna kuti zituluke ndi izi izi izi then they will refine it sindikuti they should come and consult us komano they should make it zikhale pambalambanda if there is something that is really, really missing that is very important anthu tipanga phokoso chiyikidwamo komano ngati sanatipase mpata umenewu amaliza kumapeto kwake mpamene tizichiona kuti iyayi koma munayiwalatu kuti mumve kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji ifeyo timafu- mmalawi aliyense akufuna kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji o ndege inakafikadi ku mzuzu kapena sinakafike mpeza kuti zonsezo aziiwa- azi- azi- aziiwalapo not necessarily kuti anafuna komano poti ndi munthu amalemba so what, I- what i'm thinking is ma TORs aja akanangoatulusatu tiikepo makomenti athu we will shape the direction ya inquiry yo by just giving our input koma izizi zoti ma- ma TORs mwawabisa maujeni mafunso amene muzafunsa anthuwo mubise kenaka ripoti ikabwera muzabiseso What for? Why are we paying for this? practically ndizotheka kuti ma TORs wa tiwadziwe ngati amalawi ndizotheka pali ma- ma inquiries anachitika amene ma TORs tidawadziwa even before uh, uh, commission is- itayamba kugwira ntchito i'll give you a, um, in a good example eh, uh, panali eh, inquiry yokhuzana ndi um, anthu achialubino osati ya chakwerayi koma yoyambira ija

eh komano kubisa kumabweresaso maganizo olakwika kuti oo ndekuti chilipo chimene akutani akubisa oo mwina report adalemba kale eh afuna awa akangochita chani akangochita rubber stamp ino ana maganizo ambirimbiri so to avoid uh, that it's, it's better kuzitulusa zinthu anthu aone after all omwe chana fuko za Sylvester i mean this is being done in the public interest anthu afuna aziwe eh ndiye chobisira ndi chani eh pasakhalenso china chilichonse chobisa iyayi pafunika kuti chilichonse kuyambira ma- ma TORs wo ah, ah, kumene aku- ah, mene akagwiritsa ntchi- mene- mene- mene akapangire methodology yake kuti kodi azikafufuza bwanji Eh, akapita ku chikangawa kodi akapita ku- ku- ku- kuje ku- kumene kumakhala ndege kodi zikakhala zamtundu wanji akapita ku airport Hmm? zonse zomwe zikhale zili pambalambanda anthu azidziwa zino commission of inquiry direction imene iku- iku- ikutenga ndi yakuti yakuti yakuti ncholinga choti pasakhalenso mphekesera kapena kukayikirana yayi anamiwa tikhale ndi chikhulupiriro kuti mwina tsiku lina lake tidzadziwa kuti ma- ma TORs a commission of inquiry imeneyi ndotani
chikhulupiriro tikhale nacho because ine ndi sapota kwambiri wa democracy kuti tizipanga zinthu poyera ndiye tili ndi zipangizo ngati mwachisazo ngati access to information kunena kuti anthu alembe alembere a chairperson kunena kuti mutipase koma ngati azi chinthu chakupangira malawi palibe chifukwa chobisa ndimafunanso ndinene kuti eh, experience is the best teacher kukayikirana kwabwera chifukwa chona kuti chiyambire cha nkhani eh, zikuoneka kuti zambiri zimachitika mosayenera mokayikisa kapena mochitika kapena mosakhala bwino mwachisanso eh, kulengeza kwa ngozi ngozi imazalengezedwa usiku eh zoyankhula wina kuyankhula iyi wina kusiyana ndizo wina kuyankhula even kulira kwenikweni kuti mwauzidwa for the first time we are being moderated kuti no the best way to mourn is this You see? so zodabwisa kwambiri nduna ya boma info minister mwauzidwa iya musamalire kuposa ku family iya lero taona madam chilima aku- aku- akumwetulira Ah, akuluakulu chikuchitika ndi chani ndiye mukaone even kumalo kuja Kunali malo oti kosapita sikumayeneka kupita apa iya eh? anthu akunija sanapasidwe voice there was total suppression of a- a- a- anthu akumuzi anthu akume- ndi amene akanafotokoza nkhani ija kenaka tinakamba kupana nkhani ya nthawi ndiye kubwera nkhani ya nthawi leronso ripoti ija kubwera akuti i want to report in 30 days iwe munthu wakhala akuzengereza nkhani ya ripoti 120 chakuti days ndiye ukapeze kuti ukapasa anthu ntchito akayigwire in 30 days ntchito yake imeneyi N'zimene akunena Michael kuti akutipatsanso chikaiko china kuti n'kutheka kuti ndi vutolo lilipo. Ah, N'zomvetsa chisoni kunena kuti atsogoleri athu samasamala za legacy, samasamala za mbiri yawo chifukwa anthu amazikolakola, anthu amazipakapaka. M'malo moti lipoti litabwera lina lija la ku Germany lija, ngakhale silimanena kuti ndege inagwa chifukwa chani, komabe linaoneka kuti mkulu wa ankhondo uh, Valentino Phiri ananamiza ziko uh, Minister of Information uh, Moses Kunkuyu ananamiza ziko iwo eni ake a Chakwerawo ananamiza ziko ku MACRA Daud Sulemani ananamiza ziko koma zomvetsa chisoni kuti 4 months down the line a Chakwera anasankha kumapita kukapanga mapush ups pa msewu za chibwanabwana kusiya kunena kuti ayimise ntchito anthu awa amene amanamiza mtundu wa Malawi ndiyeno muona kuti ana amene akutionera pano msogolo muno azakhala anthu otani Tawaphunzitsa kuti kunama you can lie and get away with that one so we are treading very dangerously eh? Eh, ngati dziko tikupanga set precedent yoyipa kwambiri because ngati anthu talolera kumatengedwa ngati tizidu- tizi- zidude zina zake kapena tizidole tija toti mukhoza kumatipanga komandi ndi kumapanga zimene mukufuna so mukayang'ana zonsezi ndi ife timanena kuti mankhwala abwino tiyeni zonse zibwere apa tizionere limodzi zikanatithandiza koma koma ndinene kuti zimene akupangazi sikuti angopanga ayi chilipo chinachake chimene afuna kubisa akuti pali china chimene ndithu akufuna kubisa ndi mmene akufotokozera a Namiwa uh, timayamba ndithu ndi- tinayamba ndi nkhani imene ya commission of inquiry mprogram imeneyi ya mphepo zinayi lero chifukwa imeneyi ndi imodzi mwa nkhani ndithu zikuluzikulu imayioneka ngati ndithu mwina ikufuna kutha Zayambiranso kutha choncho ndi nkhani ndithu imene tikukhulupirira ndithu kuti ikhala ikupitirirabe, pakhala zambiri zimene ndithu tikhale tikukambirana zokhuza nkhani imeneyi koma timafuna ndithu kuti tipumire kaye, tikapumira tibweranso ndi nkhani yokhuza chisankho imeneyinso ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani yaikulu kwambiri chifukwa lero timva a mec kuti akukhala ngati sakugwira ntchito yawo bwino, a nrb uku a opposition akulankhulanso zina.

takumananso mpulogalamu iyitu ya mphepo zinayi lero tili ndi nkhani zikulu zimene zikuluzikulu zimene tikukambirana nkhani ya commission of inquiry komanso nkhani yokhuza ndithu chisankho tisanapite ku za chisankho A Namiwa, mati muli ndi china chimene mafuna muonjezere? iyi ndingakautche blanket Ah, nkhani ya ngozi ikachitika nkhani zambiri zimathera kwa principal amene anali wamkulu mmenemuja malemu saulos chilima amene anali vice president koma mabanja ena 8 aja sitikuyankhulapo Ndi- nkudzafika mpakana panopa sindikudziwa ngati alipo amene waona ripoti kuti kuti chichitikire ngozi imeneja patha miyezi 4 kodi mabanja amene aja akusamalidwa bwanji chifukwa ena mmenemuja anali ma breadwinner anthu onena kuti pakhomo pawo kuti adye amadalira amene aja ena ma- muzonse amadalira amene uja koma boma lino silinabwerepo ndi comprehensive- comprehensive report nkutiuza kuti kuti anthu amenewa akuwasamala bwanji nzomvetsa chisoni chake kuti maripoti akuonesa kuti ena aja mu nyumba zimene ankakhala asamusidwa chikhalirecho sakukwanisa kukakhala ndi access ku malipiro apamwezi paja mumaziwa munthu onena kuti uh, zikachitika choncho ma account amazayima pamafunika pachitike ma process so zikuoneka ngati kuti tikamayankhula kwambiri eh, zikungothera pa a saulos chilima kuiwala kuti mmenemuja munali anthu ena onena kuti padakali panopa akuvutika kwambiri ndiye ndimafuna uh, ndikuziwa kuti programu yi a chakwera amayionera ndikuziwa kuti moses kunkuyu amayionera oyo amayankhulira bomayo ndimafuna kuti ayankhu- ayankhepo Ationese umboni wogwirika, chipepeso chimene chinapita ku mabanja aja, ationese evidence yonena kuti mabanja aja sakuvutika. ndikukhulupirira kuti ndi ntchito yathunso ngati ifeyo kuti tiunike kuti kodi zili pati ndikukhulupirira ndithu kuti ndi ntchito yathu ngati ah, po- olemba nkhani ofufuza nkhani opanga maprogramu kuti kodi mabanja amene aja moyo wawo uli bwanji analandira chipepeso, ndi zina zotero. Ndi nkhani yaikulu kwambiri imeneyi imene yofunika ndithu kuifufuza. Nkhani ya chisankho ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani imene zokonzekera zake zayamba ndithu ndi uh, moto kwambiri uh, pamene tikuyamba registration uh, pakubwera ndithu zambiri zimene zikuchitika tikumva nkhani ya nrb a khoti analamulanso ah, kuti atsatire njira iyi kenako a a opposition nawonso anena ndithu kuti ayi sakukhutira apanga ndithu misonkhano ya atolankhani kawiri konse akukamba ndithu nkhani yoti mkulu wa mec atule pansi udindo komanso ceo atule pansi udindo zikuyenda bwanji kuti zachisankhozi
Ah, chisankhochi chima- chimabwera choncho nthawi zonse Ah, a opposition ali ndi mantha chifukwa pa- pamakhala chikhulupiriro choti amene ali mboma abera zisankho nthawi zambiri timaganiza kuti dpp ili mboma ibera mcp ili mboma ibera udf nso ili mboma ibera zoti amaberadi kapena ayi sindingathe kudziwa koma nkhanizo zimakhalapo ndipo opposition amapanga chimodzimodzi nde ayi zizi kwa ineyo ngati nzika sikuti zikundipasa ujeni kwambiri Do, do you Koma- think our opposition ali ndi genuine case pa ma issues amene apanga raise? ndi pamene ndimati koma koma ka element kena kakuoneka kuti a opposition ali ndi ka point kofunika kwambiri kuti tiyeni tipereke mwayi kwa mmalawi aliyense amene ali woyenera kuzavota kuti avote Ti- pasapezeke njira ina iliyonse yoti uyu mmalawi timuletse so ngati mukufuna kuti aliyense akhale ndi id tiyeni tikhale ndi access ya mmalawi aliyense kupeza id yo ngati zimenezi sizingatheke ndiye tiziike pambali tisazavotedwe ndi anthu oti alembesa okha chifukwa choti enawa sitinawapase mwayi wokapanga wokapanga register id card ija so argument imeneyo ndiyofunika kwambiri and a mec ayitenge serious kuti ngati akupanga strict kuti ubwere ndi chi- ndi chitupa chako kuzavota aonesese kuti aliyense amene ali willing kuzavota apeze chitupa mmene zimanenedwera kuti ngati nkotheka a nrb azikhala pa olembesa ali apa ndipange za nrb kumaliza nkulembesa chisankho changa nkumapita osati zoti tiyikeponso njira zina kuti inuyo chifukwa choti wiki yatha simunalembese chaka chatha simunalembese simuvota ayi kameneko sikasakhalepo ndithu anami mukuiona bwanji nkhani ya chisankhoyi zikuoneka ndithu kuti zayambika koyambirira kwenikweni titatsala ndithu ti masiku ochuluka kobasi kuti tifike pa 16 september 2025 poyambirira amalawi amakonda mpira kwambiri kumalawi anthu amakonda zinthu zitatu ngati sakhala ku chalichi amakhala ku mpira kapena kuonera mpira ah, apo ayi amakhala ku msonkhano wa ndale ndipo pafati tipereke chitsanzo chimodzi cha ku mpira Ah, mpira akamasewera kupeza kuti timu ina ikudandaula kunena kuti alefu mpirawo kukhala ngati kuti wabooka ndiye refu amanena kuti ayi kazisewerani kazisewerani eh, bwanji refu amene munganene kuti ndiwe refu wa mtundu wanji eh, ndinawuza ndili mwayi kuti ku necof ndi gulu lalikulu kwambiri limene amakumana anthu osiyanasiyana okhuzana ndi zisankho amandiyitana necof yoyamba tinapita inali pa 20 august kenaka inachitika ina pa 10 it should be uh, october ndiye anthu amadandaula kuoneka kuti madandaulo akungofanana nrb eh, yasokoneza zinthu kusokoneza zinthu zake kuonera kuti muziko muno chiwerengero cha anthu amawerengera ndi a national statistical office ndiye anthu amaziwa mu projections mukaona chiwerengero chimene anachiwerengera cha kulilongwe cha kuntchisi eh, cha anthu ndi cha anthu amene alembesa Chikukhala ngati kuti ma figure a NSO ngochepa eh, kuyerekeza ndi ma figure a NRB. Koma kuti mupite ku Rumphi mukupeza kuti chiwerengero cha NSO chili apa, NRB chili apa. Ndiye mukakapita ku Nsanje kapena ku Thyolo ndipo ndinene kuti boma lililonse limene lili outside central region imene imapangidwa perceive kuti ndi stronghold ya mcp mukupeza kuti kuli zotsamwitsa zambiri ndiye mufunse kuti ndifa chani mashini a nrb ndifa chani maofisa a nrb akungodana ndi eastern region southern region ndi northern region koma mokondera uh, central region chinthu china chonena kuti pakutha pa zonse tikachita chisankho timafuna chitipase asogoleri amene tikhale nawo for 5 years Ndiye mukabwelera ku section 12 ndimanena ija, atsogoleri aja amalamulira on trust. Ndiye ndimafuna ndikufunseni kuti eh, process kapena njira yowasankhira anthu oti muzawakhulupirire ngati simukuyikhulupirira result yake muzayikhulupirira bwanji? Chinthu china anthu amanena kuti simumakonza chimene sichinaonongeke. Ah, kodi justice chifundo kachali anaseva temu imodzi kunatsala temu yawo imodzi chisankho cha 2019 2020 chinayenda bwino kwambiri ndifa chani anachotsedwa ntchito Ndikukaika Justice Anabel Mtalimanja amene zaziwika mpakana pano sanakane kuti ndi mwana wa John Tembo. John Tembo ndi amene wakhala president amene wasinthana ndi Achakwera. Ndiyeno zinthu tikamapanga akuluakulu tisamatenga Amalawi ngati a- anthu kuti oti anamiwa nkhani samaganiza. nkhani imeneyi yoti uh, uh, a justice mtalimanja ni mwana wa john tembo tinene ndithu kuti ndikuti anthu ngati amenewawa asazikhala m'maudindo ngati amenewa chifukwa chakuti akulu awo anali a udf ena anali a Chifukwa chake DPP, kuli ena anali chizu- eh. chizungu choti conflict of interest munthu ukakhala kuti integrity uli nayo eh, umaona kuti ineyo nkhani isi ndiwe ndikhalepo chifukwa chakuti chakuti umazipanga recuse ndiye mukazaona kuti anthu akuoneka kuti ali conflict interest koma ukakamira amakhala kuti anthu akukakamira pena ndiye mukayang'ane mec mukayang'ane position by position senior position izo ukapeza kuti uh, It's either munthu ameneyo anali mboni ya mcp pa mulandu wa chisankho uja kapena iye anapostapo zokhuza mcp pamene tikuti mekiyo ndi referee Je- siti- Mula- munachita kafukufuku ameneyo asiyambike. Kuti vuto- vuto- vuto limene kuchitika malawi muno molero anthu akuganiza ngati takusha masiku 5 apitawo anthu sanamvetse komanso intaneti sinama ndiye zimene timafunika apa ndi zonena kuti ife tinkauza achakwera Just do the right thing. Pa chingereza amati do the right and shame the devil. Dziko la Malawi silifunika majalini, silifunika mabekoni, silifunika chani. A Malawi amafuna chimanga. Achakwera decided to mess up. Ndiye lero akusakasaka njira zoti kodi ndipange chani afuna apange suppress the will of the people ndi kusokoneza mcp wina wake Mayi wina wake anachita kundiuza kunyumba kwake ndikupita ku mcp chifukwa chokuti a Chakwera ayikonza kale mec. Kusonyeza kuti tili ndi anthu onena kuti akuziwa kuti they have messed up koma Mungamuchu- afuna mungamuchule munthu apange ameneyo? suppress. Afuna apange Mungamuchule suppress. anamiyo? Mwanena kale paja kumuzifufuza. Atolankhani sindiziwa kuti investigative journalism yapita kuti masiku ano. So nkhani ili apa ndonena kuti tili ndi refu amene woti chigoli chikagola chika, chika chikagola, mmalo moti ayimbe khelele akudumpha mmwamba kumachemerera hey! zimenezo sitikuzifuna kuti mukhulupirire kuti sikuli bwino uh, 2019 2020 kunali external auditor kuti mavoti aja akabwera staff yapanga ndiye wina azipanga confirm eh? akuti ndondomeko palibe Anthu akukayikira za chief executive uh, a Mpesi, aku- anthu akukayikira za chairperson Annabel Mtalimanja, nde kuonjezera pamene paja achosanso auditor, external auditor kuti asakhalepo. Cholinga chawo ndi chani? Chisanzo choyambira chakumpira kuja ndanena kuti lero kumpira kumene anthu timakonda kuja apanga enhance transparency and accountability ayika var kusonyeza kuti mukati kuti wagwira eh, wina akakana nthawi zina mpira umakhala wadusa amakayimitsa ndikuona kuti anagwira adi ndiye ndi chifukwa chake anthu amafuna external auditor uja azaone kuti oyi apadi anagwira kapena sanagwire play on chinthu china kwabwera kampani imene yasokoneza zinthu kulikonse kumene yapita smartmatic umboni ulipo eh maiko aku africa ndi kwina kulikonse kumene apita mbiri yawo njoyipa ndiye akuti iyayi amene akuwakakamira atipangire provide elections uh, management devi- eh, eh, tikuti? E- e- EMDs. elections management devices Ti- ti- devices tikuzigula tikuzitenga kwa anthu okayikisa ndi anthu amanena kuti show me your friends I'll tell you who you are ineyo nditha kungoona azinzanu tiziwa kuti ah awa amapanga zakuti amapanga zakuti ndiyeno nkhani ya chisankho ndi process imafunika kuti ikhale credible cholinga kuti result ija aliyense azayilandire Chabu- ndiye ngati munthu akupanga ali wa- akupanga za utambwali anthu amkhulupirira bwanji ndiye pano ndifuna ndi- ndinene pano kuti ah, atsogoleri onse amene amalimbana kumapanga ma- manipulate the will of the people amakhala atsogoleri olephera ndiyeno anthu you have messed up choti muzikazipanga impose kwa anthu ndi chani tigwirane manja tisalole chibwana chimenechi chifukwa cha nthawi akaya- za nkhani yachisankhoyi ah, ena nkumanena kuti eh, koma ukukhala ngati zinthu zayambira kutali kwambiri chifukwa tikungoyamba mwina chinthu cho- choyambirira chenicheni chimene chimaoneka ndi kutayi chisankho chachilikapo nkhani yolembetsa Ti- kutsogoloku timaliza bwinobwino
Ah, zakutsogolo sindinganeneretu Ah, komano chimene tinganene nchonena kuti chisankho ichichi chabwera ndi ma issues uh, ma issues ena ndi ofunika ndithu kuti mwina ngati dziko tiwamvetsere bwino ndithu komanso tiwakonze ma issues ena of course ndi ndale eh, ena tingathe kungowachita dismiss basi ndi ndale izi, ndale izi. yeah koma a opposition apanga raise ma- ma issues angapo amene ndikuona ngati ngati dziko ndi pofunika ndithu uh, tiwapatse attention tisangowachita dismiss iyayi pali issue yokhuzana ndi um, uh, uh, results transmission eh? eh, a opposition akufuna kuti iyayi pakakhale manual transmission eh? eh, MEC ikupanga plan kuti ikakhale electronic transa- uh, transmission ndi nkhani yabwino ndithu kuti mwina ti- tiunikire bwino ngati dziko kuti kodi ma merit ake ndi otani what are the advantages what are the disadvantages ndiye tisankhe chani ngati dziko ineyo ndikukhala kuona kuti nkhani ngati zimene zizi uh, tumakhala ngati tikufuna tizipange suppress mwina osanena kuti ti- tumakhala ngati koma akukhala ngati a MEC akukhala ngati akufuna kuchita kuzichita bra- brush aside eti ah iziso zanuso izo koma i think ti- tiganize bwino bwino tikhale pansi ndi kukambirana kuti kuti ma issues amene apanga raise a opposition awa kuti tingawachite address bwanji eh, kuti chisankho ma- ma results eh, tizika uh, uh, uh, tizikachita transmit kudzera makina a intaneti eh, kapena zikakhale za manual kuti ubwino wake ukakhala utani kugwiritsa ntchito manual system imene akunena a opposition nanga kuti dis- disadvantage yake ikhala utani tikambirane ngati dziko komanso pali issue uh, yokhuzana ndi um, um, uh, uh, ma emds imene m'bale wanga sylvester wainenayi eh? we need to discuss as a country pofunika pakhale chidialogue ndithu chidialogue chabwino ndithu kuti tikambirane kuti kodi tichita resolve bwanji maissues ngati amenewawa nkhani za credibility ndizofunika kwambiri kuzi- kuzipasa attention chifukwa if we don't give them attention maissues ngati amenewawa zosatira zake chisankhochi eh, kusogoloku ndi mavuto okhaokha ma results ena sakavomera azikati aja tinkanena zija maona eh? eh? komanso that perception kuti mec ikufuna kuchita rig the election in the favor of um, uh, mcp ikakhala kuti imwena it has been rendered uh, credible so ndiwapempha a mec uh, komanso ena okhu- okhuzidwa kuti kufunika ndithu kuti kukhale kukambirana bwino koma And dialogue imene opposition- mukutha mm kuiona itachitika ikuyenera kuchitika Iku- eh, ikuyenera kuchitika ndithu and dialogue imeneyoyo i- isangokhala ya mec kaya kuneko pofunika dialogue yabwinobwino ndithu yoona kuti ichite involve all stakeholders eh, kuphatikizapo amene akudandaula awa a opposition eh, they, sh- the opposition should be- should be part of the solution
koma uh, a opposition ife tili ku opposition ife tisatenge ngati Mwa- technology mwati muli ku opposition ino Yeah, Kapena mu- mu- ayi, ine ine ngati Mukutchula anthu amene ali ku ali ku opposition. opposition anthu muli ku opposition iyo Eh. eti musatenge ngati technology ngati nchinthu cholakwika musatibwezerese kwakale kwambiri jack up your technology terms ku opposition iko kuti eh, technology muzimvesesa kuti mukamatsutsa zina mukutsutsazo nzomveka koma zina kumati koma lero eh, inu simutha kutumiza sms akulu okay so n- mmene anenera bwanawa ndi zoti tiyeni tikhale pansi tikambirane ndiye tigwirizane kuti ichichi chizayenda chonchi transparency yake ili pakuti pakuti pakuti pakuti nde awo akakhala ndi vuto azinena kuti ife tikuona kuti apa apa apa mutha kuzasintha zinthu apa kuti ayi sitingazasinthe backup transmission yathu izakhala yakuti yakuti backup yake ndi yakuti yakuti so pakuyenera kukhaladi national conversation yoti aliyense amvesese
Koma Ukamamva- issue- nkhani nkhani imene ikukula kwambiri ndika- ndikatsatira bwinobwino misonkhano imene anachititsa a opposition uh, misonkhano press ma press briefing awiri amene anachitira akuoneka kuti akulankhula koma zimene akulankhulazo sakupatsidwa mwayi kapena sakuyankhidwa sakupatsidwa solution
apapa ineyo uthenga wanga woyamba wapita kwawo a opposition wachiwiri upita ku mec a mec mwina mukuziwa zimene mukuyankhula komano ngati anthu amene mukuwauzawo sakumva pezani njira yoti anthuwa mumvetsesane mukhale pa plan because awawa ni maplayers mwina maplayers a mcp akumvesesa koma enawa sakumvesesa you need to bring them together onse apange understand so apapa ball ili mu court ya mec tikudziwa kuti a opposition alirabe amalirabe wiwiwiwi amaterotu kuti atibera atibera atibera atibera Eti, zimene zidzakhalapo Komano zidzakhala ndi mphamvu kwambiri zikakhala kuti zimene akulira panopazi sitinazikonze kukadali mammawa chonchi. Alira kukadali mammawa, tiyeni tizikonze, tiifotokoze tekinolojiyo bwinobwino, tipeze nthawi zina umangoyika ngati ku tekinoloji umayika ma system kaya ndi awiri a independent. System iyi ndi imene ikhale main, koma ina tizilemba pa bolodi, mutha kujambula n'kumakawerengera nokha, tiza- tizakumana kumapeto aliyense atha kuona dire ngakhale zinapita mofulumira ifeyo zathu zabwera mochedwa koma zonse zikupanga tally bwinobwino okay chabwino chifukwa cha nthawi tilekezere pamenepa Ah, ndikukhulupirira ndithu kuti nkhani zathu zikuluzikulu zimene timafuna tikambirane ndi zimenezi koma sitingathe kukambirana zonse chifukwa nkhani zimenezi ndi nkhani ndithu zazitali kwabasi ndifuna ndithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo mpulogalamu imeneyi a namiwa tikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata uh, mutachoka ku commission of inquiry kuti tikambirane nkhani zofunika kwambiri zimenezi komanso tithokoze kwambiri a michael kaiyatsa kuti tinali limodzi komanso a godfrey chisusu tinali limodzi timapempha nthawi zonse kuti nkutheka kuti muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene takambirana tiyeni ndithu tizikhala ndi nthawi yokambirana nkhani zimenezo kuti ifenso tizikupatsani mpata isakukhala mbali imodzi ife kumalankhula inunso muli ndi maganizo osiyanasiyana ndipo timakupatsani nambala yoti mudzitipatsa ndithu maganizo amenewo. Mmalo mwa anzanga onse kuno, ine ndine Chancy Muloza Banda, ndikufunireni zabwino zonse.